Dia dhaoibh a chairde Gael! Is mise Arlene agus beidh mé libhse inniu chun beagáinín plé a dhéanamh ar chúrsaí filíochta agus go háirithe beidh muid ag diriú isteach ar Jeaic ar Scoil. So, mar atá 'fhios agaibh, ok, caithfidh sibh staidéar a dhéanamh ar an bhfilíocht mar chuid den tSraith Shóisearach, so you have to study poetry as part of our junior cycle agus tá sé tábhachtach go bhfuil na dánta ar eolas agaibh, so it's really important that you know all of the poems that you are studying. Inniu tá muidne chun díriú isteach ar Jeaic ar Scoil So we're gonna have a look at Jeaic ar Scoil ar dtús. Beidh muid ag caint faoin dán ina iomlán ar dtús, so we're gonna have a look at the poem itself first of all. Ansin beidh muid ag díriú isteach ar téamaí agus ar íomhánna agus ceisteanna eile a thagann suas ar an bpáipéar. So we're gonna have a look at themes,

Ag an deireadh, and then at the end, tá muid chun díriú isteach ar cheisteanna scrúdaithe, ok, and then we're going to have a little look at some exam style questions. So, sin an saghas leagan amach atá againn, so that's kind of our leagan amach, our layout, agus leanfaimid ar aghaidh anois. So, mar atá 'fhios agaibh, as you guys already know, caithfidh sibh staidéar a dhéanamh ar dánta nó amhráin, so you have to study some poems and, or amhrán, a song. So, arís, piocann sibhse iad le chéile le bhur gcuid múinteoirí agus tuigeann sibh go bhfuil cúig mharc is fiche ag dul le haghaidh na ceiste seo, and twenty five marks going for this question. So arís, bhí an cheist seo ann ar na páipéir scrúdaithe le cúpla bliain anuas, this question has come up in the exam papers le cúpla bliain anuas, in the last couple of years, agus beidh muidne ag díriú isteach ar cheisteanna scrúdaithe roimh deireadh an tseisiúin seo. So, céard iad na dánta atá déanta agaibh ar scoil? So, arís, is cosúil go mbeidh cúpla ceann mar an gcéanna ag gach duine agus seans go mbeidh cúpla ceann difriúla ag daoine chomh maith. So, again, some people will have studied the same poems, some people will have different ones, ok? Is cuma, doesn't matter, once you all have poems studied. So, sin cúpla samplaí de dhánta atá daoine agus atá daltaí á staidéar faoi láthair. So, Jeaic ar Scoil le Dairena Ní Chinnéide, sin ceann amháin agus beidh muidne ag díriú isteach ar an dán seo inniu. Chomh maith leis sin, An Grá le Colm Breathnach, nuair a chuireann Colm béim ar an ngrá atá aige dá áit dhúchais. Dán do Lara, arís, dán do Lara le Mícheál Ó hAirtnéide. Arís tá an file anso, tá sé ag moladh a inín agus feicfimid an áilleacht atá i ngach rud sa dán sin, chomh maith leis an nádúr, agus déanann an file comparáid idir nádúr agus áilleacht a inín.

um in his phone agus tá saghas teachtaireacht le fheiceáil isteach ansin nó saghas ceacht le fhoghlaim ansin, so there is kind of a little message to be learned from that one b'fhéidir go mbíonn gach duine gafa lena bhfón póca na laethanta seo agus is dán deas simplí é sin. Agus ceann eile, An Ghealach le Caitríona Ní Chléirchín. So, seo liosta de de na habairtí úsáideacha gur féidir libhse a úsáid nuair atá sibh ag caint faoi na dánta ansin. So, rachaimid tríd cúpla ceann acu. So, cuireann an file béim.

Now, feicfimid sampla de bhriathar saor anseo, we see a little example of briathar saor anseo, cruthaítear íomhá de, so an image, íomhá, an image of blank is created, cruthaítear íomhá de. Déanann an file comparáid idir X agus Y.

go soiléir dúinn sa dán, nó léirítear brón go soiléir dúinn sa dán. Ciallaíonn an meafar sin agus leanann tú ar aghaidh so the metaphor means, that metaphor means, duh duh duh duh, pé rud.

So use is made of blank, chun béim a chur ar. So use is made of, mar shampla, b'fhéidir, íomhánna, baintear úsáid as íomhánna chun béim a chur ar an téama, b'fhéidir, nó rud éigin. Rud éigin ar nós sin. So, beidh muidne ag teacht ar ais chuig na habairtí seo i gceann tamaillín. So, we're going to come back to these sentences agus beidh muid ag caint faoi na habairtí nuair a bheidh an dán Jeaic ar Scoil déanta againn. So, we're going to be talking about these sentences when we have the poem Jeaic ar Scoil críochnaithe againn agus ag déanamh comparáid agus conas gur féidir leo iad a úsáid and how we could use these sentences when we're talking about Jeaic ar scoil. So, leanfaimid ar aghaidh chuig an dán Jeaic ar scoil le Dairena Ní Chinnéide. So, glan díot gaineamh na trá is oscail an doras don fhómhar. Bronn ort féin éide go bpriocfadh sléibhe na léine do mhuineál óg beag is go dtógfar ón mbosca na bróga a mboladh leathair ina anlann agat, tá tú sé mbliana d'aois. So sin an chéad véarsa ansin agus feicfimid saghas íomhá faoi leith anseo. So sa chéad phíosa anseo. An íomhá atá ann ná tús na scoil bliana. So tús an bhliain atá i gceist anseo. So, tús, tús atá i gceist. So tá Jeaic ag cur a éide scoile air féin. So Jeaic, he's putting on his éide scoile, his school uniform. Feicfimid an píosa deas anseo. Is go dtógfar ón mbosca na mbróga a mboladh leathair ina anlann agat. So this nice piece here. And he's talking about, tá an file ag caint anseo, or tá sí ag caint anseo, faoi mbosca na mbróga. So the poet here is talking about that smell of leather. that you get when you take out new shoes out of a box. Ok? And the poet is saying that this is a lovely, lovely smell. So tá Jack, tá sé réidh chun dul ar ais chuig an scoil. So is cosúil gur mí Meán Fómhair atá i gceist anseo. Agus tá sé réidh chun dul ar ais ar scoil. So, féachfaimid ar véarsa 2.

Tá íomhá deas le fheiceáil anseo agus tá an íomhá bunaithe ar stad an bhus. So, tá an mháthair agus an mac ag stad an bhus. So, the mum, the mother, and the son are at the bus stop. So, tá Jack ar bís, tá sé ag dul ar scoil nó ag filleadh ar ais ar an scoil. agus tá siad ag stad an bhus agus dúirt an leaidín óg, ná póg mé, a Mham, I'll wait by myself, so don't kiss me, Mum, I'll wait by myself. So léiríonn sé sin gur duine neamhspleách é nó gur páiste neamhspleách é, so that shows that he is independent. Agus an focal sin neamhspleách. He's independent. So, tá Jack ar bís chun dul ar scoil, ach ó thaobh an, ó thaobh na mháthair de, tá sí beagáinín neirbhíseach b'fhéidir. Maybe she's a little bit nervous. Ach léiríonn an caidreamh seo go bhfuil sí ag imeacht abhaile, she's going home, agus tá sí sásta Jeaic a fhágáil ag stad an bhus, mar thuigeann sí, she understands, go bhfuil sé ag fás aníos, she understands that he's growing up, okay, and he wants a little bit of freedom, a little bit of saoirse. So chasas mo shála ar mo bháibín óg. So I turned my heels on my young baby. Go dtáinig fás aon oíche air, that he's just grown overnight. Faoi cheobhrán bhrothallach na maidine, against this lovely kind of morning dew. So, léiríonn sé sin gur duine neamhspleách é Jack. So it shows That Jack is neamhspleách, that he's independent. Is shiúlas isteach abhaile go dtí céin leathshúil mhéin Goirtin, go n-imeoidh sé slán, go shlogfadh an fhoghlaim é le fiosracht tartmhar gan teorainn, tá sé sé mbliana d'aois. So, i verse 3, tá an mháthair sa bhaile anois, ok, so tá an mháthair, tá sí sa bhaile anois, agus tá sí ag féachaint amach faoin gcurtain, so she's kind of looking out, she's ag féachaint amach an fhuinneog, she's looking out the window, ok, fén gcurtain. ok, out from the curtain. So tá sí fós ag féachaint ar an leaidín óg. So she's still looking at this young, this young fella, ok, a mac, her son. Agus tá súil aici go mbeadh sé go breá ar scoil. So she hopes that he's ok at school agus go mbeidh sé ag foghlaim and that he's going to be learning agus go mbeidh sé réidh don téarma seo and that he's going to be ready for the next school term. So arís, tá neart mothúchán le fheiceáil ansin, so lots of different emotions there, ok? Tá sí beagáinín neirbhíseach ansin, she's nervous, eh tá 'fhios aici go bhfuil a páiste ag fás aníos, she understands that her son, he's ag fás aníos, he's growing up now. Gluais leat fén gceol, is fé ghrá do mhuintíre. feairín beag seanchríonna a chaith seal anso cheana, le do shúilibh donna ar leathadh le hiontas as bheith beo sa tsaol. Nach álainn a bheith sé mbliana d'aois. So, sa véarsa deireanach ansin, so in the last verse there, i verse a ceathair, tá sé ag caint faoina mac, so she's talking about her son. Agus tá sé á mholadh chomh maith, she's praising him. Deir sí go bhfuil sé cosúil le feairín beag seanchríonna, so she says he's like a wise old man. Go bhfuil neart eolas aige agus go bhfuil iontas agus ionadh le fheiceáil ann, and there's this kind of surprise, surprising element to be seen in him. Agus críochnaíonn an dán le dhá abairt, nach álainn a bheith sé mbliana d'aois, isn't it lovely to be six years old. So, cuireann sí béim ansin ar a mac, so she kind of puts an emphasis there on her son and the innocence that comes with youth chomh maith. So, feicfimid anseo an saghas bord scéil atá nascaithe anseo leis an dán Jeaic ar Scoil agus go bhfuil sé ag stad an bhus agus an Mam ag féachaint amach an curtain, or an curtain, agus a leithéid. So cúpla stór focal nascaithe leis an dán seo. So arís, tá sé bunaithe ar bhuachaill óg darbh ainm Jeaic agus tá sé soiléir go bhfuil grá tuismitheoir le fhéiceáil sa phíosa seo, so it's really clear that we can see a parent's love. le fhéiceáil sa phíosa seo. And anyone that has studied Dán do Lara, you'll see it from the father's point of view, an grá atá ag an athair dá iníon. Ach sa phíosa seo, feicfimid an grá atá ag an máthair dá mac. So arís, tá cosúlachtaí idir Dán do Lara agus Jeaic ar Scoil, má tá na dánta sin déanta agat. Feicfimid neamhspleáchas ansin, so we see independence, tá sé sin le fhéiceáil go soiléir sa dán, so that can be seen really clearly sa dán seo. Tá íomhánna deasa ann sa dán seo, mar shampla stad an bhus agus an íomhá den bhuachaill óg ag stad an bhus.

Téann sí abhaile mar thuigeann sí go bhfuil a a mac ag fás aníos, so she goes home cause she understands that her son is growing up agus tá grá le fhéiceáil go soiléir sa dán seo and we can clearly see love in this poem. So, céard é téama an dáin? Agus thagann an cheist seo anuas ar an, or ar na páipéir scrúdaithe an t-am ar fad. So, is é grá téama an dáin seo. So, cinnte, grá tuismitheora. So, a parent's love. So tá grá thuismitheora le fhéiceáil sa phíosa seo. So tá an grá ag máthair Jeaic dá mac. Tá Jeaic sé bliana d'aois agus é ag dul ar ais ar scoil. So he's six years old and he's going back to school. Ach tá máthair Jeaic neirbhíseach. She's a little bit nervous. Ba mhaith le Jeaic fanacht ina aonar ag stad an bhus.

Now, tá íomhánna deasa le fhéiceáil sa dán seo, So there's really nice images to be seen in this poem, agus tá íomhá faoi leith i ngach véarsa i ndáiríre, So there's usually, there's mainly an image in every verse of this poem. Sa chéad véarsa, nuair atá Jeaic ag cur a éide, a éide scoile air féin, Tá sé ag fáil réidh don scoil, when he's getting ready for school. Véarsa 2, Tá Jack ag stad an bhus, when Jack is at the bus stop. Agus nuair a dúirt sé, nuair a dúirt sé lena mham, Ná póg mé, a mham, a dúirt sé, I'll wait by myself. Véarsa 3, Tá an mháthair, tá sí ag féachaint amach an fhuinneog, agus féachfaimid, na mothúcháin atá le feiceáil sa véarsa sin agus i véarsa a ceathair tá an mháthair, tá sí á mholadh an buachaill óg, she is praising this young boy. So, faighimid íomhá de bhuachaill óg atá sé bliana d'aois agus é ag dul ar ais ar scoil. Is duine neamhspleách é, so again, he's independent. Deir an file gur seanfhear beag é cé go bhfuil sé sé mbliana d'aois, so the poet, she describes him as em an old man, a little old man, even though he's only six years old, ok, ach léiríonn sé sin em gur duine saghas, b'fhéidir, cliste é. Tá sé críonna nó stuama, dar leis an bhfile. So arís, neart tuairimí chun cur síos a dhéanamh ar Jack. Arís, cén ceann, cén íomhá a dtaitníonn libh nuair atá sibh ag féachaint ar an dán? So, má fhéachaimid ansin, tá ceann amháin bunaithe ar stad an bhus, agus Jack ag stad an bhus. Tá ceann eile ansin bunaithe ar an máthair agus í ag féachaint amach an fhuinneog. Agus tá íomhá eile bunaithe ar Jack agus é ag fáil réidh don scoil agus ag cur bróg agus éadaí scoile air féin, on his shoes and. his uniform for school agus tá íomhá eile ann and we have another image nuair atá an máthair á mholadh when the mom is praising him. So ceithre íomhá gur féidir libh a phiocadh. Again, could ask you in a question, describe your favourite image. So déan cinnte go bhfuil tú in ann cur síos a dhéanamh air, so make sure you are able to describe it. So, cúpla abairt chun tuairim a chur in iúl, so to kind of express your opinion about something, okay? So, thaitin an dán liom mar tá a lán íomhánna deasa sa dán. So I like the poem because there's lots of nice images in the poem. Agus ansin, caithfidh tú forbairt a dhéanamh air, then you describe the images. Na cinn a dtaitníonn libh. Músclaíonn an íomhá de ghaineamh na trá cuimhní an tsamhraidh i mo chuimhne. So, músclaíonn, so, coming from the verb there múscail, which means to awake. So, the image of the sand, trá or gaineamh na trá, so the sand of the beach, that image, it awoken,

Tá sé soiléir agus taitneamhach, the poem is very clear and it's taitneamhach, it's enjoyable. Is maith liom téama an ghrá sa dán, so I like the theme of love in the poem. Feicim cosúlachtaí idir an dán seo agus mo shaol féin, so I see similarities, cosúlachtaí, I see similarities in this poem between this poem and my life. Bíonn mo mháthair cosantach uaireanta, My mum, or my mother, is protective sometimes, or you could change it to d'athair nó pé duine. Teideal, So, ceist eile, an gceapann sibh gur teideal oiriúnach é an teideal seo? So do you think it's oiriúnach, an focal seo, oiriúnach, suitable? Do you think the title of the poem is suitable? So, bhuel, dán Jeaic, céard a cheapann tú? Do you think it's suitable? Jeaic ar scoil? Bhuel, i mo thuairim féin, my opinion, I would say yes, mar tá sé bunaithe ar buachaill óg agus é ag dul ar scoil, it's a young boy and he's going to school. So sin taobh.

Tá an teideal an-effective, éifeachtach, dar liom. So the title is very effective, according to me. So, sin go breá. Sin just cúpla samplaí éagsúla, few different examples. Now, tháinig an ceist seo anuas ar cúpla ceann de na bréagscrúduithe agus a leithéid, so sometimes this question can come up. So déan cinnte go bhfuil sé ar eolas agaibh, so make sure you know it. Ar mhúscail an dán aon mhothúcháin ionat? So look at again, we have that word mhúscail, to awaken. So did the poem, did it awaken any emotions in you? Ar mhúscail an dán aon mhothúcháin ionat? Did it awaken any emotions in you?

neart ag teastáil, you don't need loads, just one or two. So, mar shampla, tá muid chun ceann a chur le chéile, let's try one together. So, ar mhúscail an dán aon mhothúchán ionat? Okay. Well, what did it do? Yes, mhúscail an dán áthas ionam. Right. So if I put in áthas here, ok, it awoken happiness in me. Well, why? Why did it awaken happiness in me? Féacaimid, or féachaim, grá go soiléir sa dán seo, maybe. I see love clearly in the poem. Tá an-ghrá ag an máthair dá mac. So the mom, she has a lot of love for her son. Tá deac

ar na páipéir. Do you like the poem? Why? If you're talking about dramas, do you like the drama? Why? So déan cinnte go bhfuil cúpla fáth agat, so make sure you have some reasons. Why do you like the poem? OK, b'fhéidir rud éigin bunaithe ar na téamaí, maybe you like it because of the themes. Maybe you like it bunaithe ar na híomhánna, an íomhá, na híomhánna, tá siad go deas. B'fhéidir go bhfuil sé deas scríofa. Maybe it's nicely wrote. Tá sé soiléir. It's clear. Okay? Nó tá na focail nó na meafair nó pé rud, tá siad éasca le thuiscint. B'fhéidir. That could be another one. Éasca le tuiscint. It's easy to understand.

so the poet puts an emphasis on a parent's love in the poem, Jeaic ar Scoil. Ceann eile, cruthaítear íomhá de. Bhuel, cruthaítear íomhá álainn de bhuachaill óg darbh ainm Jack agus é ag fanacht ag stad an bhus. Foirfe, so a lovely image is created of a young boy called Jack and while he's waiting at the bus stop. Ok, so tógann tú an abairt and cuireann tú níos mó eolais leis. So you take a sentence and you put more information with it. Ceann eile, léirítear blank go soiléir sa dán seo. So, change it around a little bit. Léirítear go soiléir sa dán gur duine neamhspleách é Jack. So, it is clearly seen

Ok, so an ceist a bhí ann sa bhliain 2023, so má fhéachaimid anseo, so if we have a look at the question, so déan cur síos gairid ar dhá íomhá sa dán nó san amhrán a thaitníonn leat. An-deas ar fad. Lovely, lovely question to get here. So, arís, tá sé bunaithe ar na híomhánna, so it's based on our images again. So pioc dhá cheann ansin, so you could pick two. B'fhéidir em Jack ag cur a éadaí air féin nó you could pick maybe Jack ag stad an, stad an bhus. Jack ag stad an bhus or you could pick an bhóthair.

Ach is ceist an-deas é sin, but that's a really nice piece, a question to get. And then an píosa eile atá ann, the next piece, was bunaithe ar mhothúcháin. So déan cur síos gairid, short description, ar mhothúchán amháin a spreagann an dán nó an t-amhrán ionat. So, one emotion, pick one emotion, describe briefly one emotion that, The poem inspires in you. So arís, luaigh an mothúchán So you pick the emotion and then cur síos a dhéanamh air, describe it. So you could pick something like áthas Spreagann sé áthas ionam So maybe you could start your sentence something like this Spreagann an dán Spreagann an dán Jack ar scoil áthas ionam so it inspires happiness in me and then leanann tú ar aghaidh leis an gceist and then you continue on with the question. Now, ag féachaint ar an gceann a bhí ar an bpáipéar sa bhliain fiche fiche dó,

Is it ag searmanais i halla na scoile, ceremony in the school, pé rud. And mínigh an fáth a bhfuil téama an dáin oiriúnach don ócáid speisialta? Agus sin an píosa a bhíonn daltaí ag streachailt le, this is the piece that students struggle with. So, explain the reason

Déan cur síos ar íomhá amháin sa dán, so describe an image in the poem. Luaigh mothúchán amháin sa dán, mention an emotion in the poem. And Luaigh pointe amháin eile faoin dán nó amhrán, and mention one other point about the poem or the song.

Cur síos ar an bhfáth, ar an íomhá, ar an téama agus ar phointe eile so description of the reason, the image, the theme and another point tuiscint shoiléir léirithe clear understanding is illustrated tagairtí maithe don dán nó don amhrán good references. back to the poem or song smaointe forbartha go maith so thoughts are well developed and then cúpla rud anseo bunaithe ar chúrsaí ghramadaí anseo, litriú, poncaíocht agus gramadach agus luann siad na haimsirí agus séimhiú agus urú agus a leithéid. So, samhlaigh é sin, so always keep this marking scheme.

chuig faoin dán about the poem. OK. So, arís, a chairde Gael, bhíomar ag caint faoin dán Jeaic ar Scoil anseo. Chuamar tríd an dán. Bhíomar ag caint faoi na téamaí, na híomhánna agus a leithéid sa dán, an teideal, mothúcháin, neart rud ansin. D'fhéachamar ar abairtí úsáideacha i gcomhthéacs Jeaic ar Scoil, so we looked at useful sentences in the context of Jeaic ar Scoil, agus phléamar dhá cheist scrúdaithe ansin, and we discussed how to answer two exam questions. Arís.